omvera pano pa fi taati llahi tahlul haya tikulandireni programu imeneyi imene tikunena kuti no fadailu ramadan kupambana kwa mwezi umenewu wa ramadhani ndipo uh, tizikhala tikuwerenga buku limeneli adurusu ramadhaniya limene lila- lil ummati lmuhammadiya kuti ma, ma lesson okhuzana ndi mwezi wa ramadhani eh, ndiponso ma lesson amene wamakhala akupita ku umma wa mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam buku limeneli lidalembedwa ndi asayid muhammad bin abdullahi bin aliyi al aidrus ndi amene adalemba buku limenelo e, timatchula zimenezo cholinga choti anthu azibwerera kukafufuza kuti no e, shekhewa anaphunzira kwa ndani anaphunzira kwa ndani anaphunzira kwa ndani chifukwa maphunziro ndi sanadi inna hadha alilma dinun allah mtumiki muhammad saa sallam akuyankhula choncho wama yantiqu anil hawa yani mtumiki sayankhula za mmutu mwake in huwa illa wahyun yuha mukamva mtumiki akuyankhula muzindikire kuti ndi allah wamtuma kuti yankhula ndi allah wamulamula kuti yankhula ndi allah wamuwuza kuti pamene poyankhula pamene polamula pamene poletsa mtumiki akakuletsa akuletsa ndi allah mtumiki akakulamula akulamula ndi allah mtumiki akalimbikitsa akukulimbikitsa ndi allah mtumiki akafotokoza au- allah ndi amene akukufotokozera naam ndiye mtumiki anatiuza kuti inna hadha lilma dinun maphunziro amene mukumva lero lino anthu akumatukana mwina anthu kumanyoza namadzichemerera naphunzira kwakuti nachoka pa- pa- pakuti naloweza zakuti zakuti maphunziro amenewa ndi dini ndi chipembedzo fandhuru amman taakhudhuna dinakum ndiye mutsekule masowo muziona kuti maphunzirowo mukutenga kuchokera kwa ndani naam mawu awo ndi mawu yani, abwino mawu abwino koma mufufuze kunena kuti no yani shekhewa mbiri zawo ndi zotani adaphunzira kwa ndani zimene akuletsa kapena zimene akulamulazi akuzitenga kuchokera pati mashekhe awo anatenga kwa mashekhe amene adatenga kwa mashekhe amene adatenga kwa mashekhe kukafika kwa mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallama kapena ndi aja kagulu ka anthu kamene kakungofuna kuyambisa mafitna chifukwa mtumiki muhammad saa sallam adafotokoza zimenezo kunena kuti no izafika nthawi ku umma wanga wa mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam imene simuzakhalanso maulama mu umma wa mtumiki muhammad saa sallam ndiye anthu azidzatenga mbuli nazipanga kukhala maimamu mbulizo ndikumazifunsa mbulizo mbulizo ndikumapereka mafatwa mbulizo ndinazisokera komanso nazisokeresa anthu zimenezo ndi hadithi za mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam kotero kuti munthu achenjere pa zimenezo zonse zimene zikuchitika lero lino zokangana zotukanizana zonyozana iweyo msilamu ndi udindo wako kuchokamo mmenemo

ozindikira mwa zolengedwa za allah wachisoni mwa zolengedwa za allah mtumiki wawabweresera uthenga wabwino mtumiki akufuna kuwachosa mu umbuli mtumiki akufuna kuwachosa mu kusokera mtumiki akufuna kuwachosa mu kupembedza uh, zosayenera ampembedze allah kuti akamwalira kumanda akakhale pa mtendere akamwalira kumanda akapeze chisangalalo cha mulungu akamwalira allah akawapase janna iwe nkumamugenda mtumiki saa salam iwe nkumamunyoza mtumiki saa salam mtumiki sanatembenuke kuti enti awagende enti atukane enti anyoze mtumiki amanyamula manja ake saidina zaid bin haritha radiyallahu taala anhu akunena kuti mpaka ndidaopa naona mtumiki saa salam akunyamula manja ake ku taif ndidaopa kuti mtumiki lero lino mwina nkutheka kuti apempha kwa allah allah basi awaononge a- a- a- aononge anthu amenewa kenako ndidamumva akuyankhula mtumiki muhammad saa salam allahumma ihdi qaumi fa innahum la yalamun

ndiye lero lino kumapezeka kuti iweyo shekhe wanyamula risala wanyamula uthenga wa mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam ukufuna kufikisa uthenga wa mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam ukufuna kudusa mmene mtumiki sallallahu alaihi wasallam anadutsa ukufuna kudutsa mmene masahaba anadutsa ukufuna kudutsa mmene matabiuna adadutsa kufalisa dini ya mulungu subhanahu wa taala kuphunzisa umma wa mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam kungokunyoza pang'ono kutembenuka nkuyamba kumatukanizana ndi anthu nkuyamba kumamenyana ndi anthu nkuyamba kumakangana ndi anthu nkuyamba kumawaweruza kuti akalowe ku moto zimenezo zikuchokera pati zimenezo akuzitenga kuchokera kuti chimenecho nkukhala mchiphunzitso cha ndani mtumiki saa salama sanali choncho ndiye tibwerere ku sunna za mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam naam pa peji imeneyi peji namba 7 uh, shekhe athu olemekezeka asayid muhammad bin abdullah bin ali al aidrus mulungu subhanahu wataala asangalale nawo iwo adafotokozanso zokhuzana ndi kukakamizika uh, kwa kusala kuja mwezi wa ramadhani muhadithi ya mtumiki saa salama uh, mtumiki akunena choncho kutino wa an abdillahi bni umara hadithi adailandira sahaba abdullah mwana wa sayidina umar radiallahu taala anhu

aliyense amene angasonkhanitse nsichi 5 zimenezo ndi msilamu usamunene kuti kafiri chifukwa choti mwasemphana mzinthu zina mkamvedwe no walakwitsa usamunene kuti ameneyo ndi wa shiriki chifukwa choti mwasemphana zina zake zomamvedwe iye ali ndi kamvedwe kena iwe uli ndi kamvedwe kena walakwitsa mukamunena kuti wa shiriki ameneyo buniya lislamu ala khamsi musaonjezere nsichi za chipembedzo nsichi za chisilamu zilipo 5 usalimbikire na usapungule usaonjezere zilipo 5 zisiye mmene zilili number 1 shahadatun an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah munthu ayikire umboni kuti palibe wina wopembedzedwa koma allah mulungu mmodzi yekha tikamati allah mulungu chifukwa kuli anthu ena mwina akhristu kapena anthu amene si achipembedzo amaona kuti allah allah pa- sitikudziwa kuti allah ndi chiyani iyayi allah ndi mulungu mu chiarabu allah mu chizungu god mu chichewa mulungu mu chizulu mkulunkulu mu chiswahili mwenyezi mungu ndiye mulungu ali ndi mayina malingana ndi ziyankhulo za anthu kotero kuti mukamva kuti dzina lakuti allah ndi mulungu iwe kubwera nkumatukana kubwera kumanyoza ndiye wapanga umbuli chimodzimodzi mukapita m'mayiko amene ndi uh, european countries mukapita kumeneko mukamva kuti god Osa- osatukana ndi kumanyoza oh god god iyayi god ndi mulungu azungu akabwera kwathu akamva dzina loti mulungu alemekedze limenelo ndi god yemwe uja koma chifukwa chakusiyana kwa zilankhulo mayina asiyana ndiye munthu ayikire umboni kunena kuti palibe wina wopembedzedwa koma mulungu mmodzi yekha ndipo muhammad sallallahu alaihi wasallam allah asangalale naye ndi mtumiki wa mulungu omaliza naam mtumiki wa mulungu omaliza yesu ndi mtumiki wa mulungu Abraham mtumiki wa Mulungu, Moses mtumiki wa Mulungu, eh, Loti mtumiki wa Mulungu, Aaron mtumiki wa Mulungu, koma mtumiki omaliza wa Mulungu mwa atumiki ake ndi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiye munthu ayikire umboni kuti ine ndikuyikira umboni palibe wina wopembedzedwa koma Mulungu mmodzi yekha, ndipo Muhammad ndi mtumiki wa Mulungu. akayikira zimenezo walowa mchisilamu ameneyo ndipo nsichi namba 2 yani pa nsichi imene yoyambayi mkayang'ana mtumiki saa salam adafotokoza kuti umirtu an uqatila nnasa osati an aqtula nnasa an uqatila nnasa ndalamulidwa kuti ndizikhala nawo busy anthuwa kuwapanga kuti amve bwinobwino yani kulimbana nawo mpaka na amve kumenyana nawo chifukwa mukayang'ana achina Abu Jahali amabwera ndi kumamthira mtumiki sallama yani zinthu zonyasa mwina mkhosi kumamugenda mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumamunyoza mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumamtukana mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye au- mtumiki akuyankha kuti ine ndalamulidwa kuti ndipite ndikalimbane ndi anthu amenewa hatta yaqulu mpaka na akayankhule liwu lonena kuti la ilaha illa Allah palibe wina wopembedzedwa kungopatula mulungu mmodzi yekha wa anna muhammadan rasulullah ndipo kuti muhammad ndi mtumiki wa mulungu finish fa in qaluha ngati angayankhule mawu amenewo faqad aswamu minni dima'ahum wa amwalahum chuma chawo if- ndi haramu kwa ife kumachilowelera chimenecho yani, a, yani eh, ma- magazi awo ndi haramu anthu amenewo mwasiye choncho akayankhula shahada msiyeni amene azipita msiyeni amene azikhala mmene akufunira kukhalira akayankhula shahada illa ala haqqiha wa hisabuhum ala Allah kungopatula ngati papezeka china chake chimene chiku- chikusonyeza kuti no tikuyenera titenge chuma chakecho pamenepo ngati nthawi yopereka chopereka zakati sakufuna no tipite tikatenge zakati tikawapasa anthu osauka zakati ntchito yake sikuti azidya shekhe zakati sikuti ntchito yake ndiye amene asogolere amipingo azigawana namagulira magalimoto kumamanga manyumba eh, kapena kupeza chokwatirira akazi awiri atatu folo no zakati mulungu watilamula kuti chopereka muka- mukatenga kwa anthu olemera chiperekedwe kwa anthu amene ndi osauka cholinga ndi chani kufuna kukhala ndi balance ndi chipembedzotu chimenecho kuyikira umboni kuti no palibe wina wopembedzedwa eh, koma mulungu mmodzi yekha ndipo muhammad ndi mtumiki wa, wa mulungu wa iqami swala komanso ndi kumayimisa swala kasanu pasiku zimene lero lino anthu akupunguza ena mwina kumaswali kafolo ena katatu zabwino zimenezo koma talimbikirani mpaka mukwanirise kasanu pasiku siku lija liziti mukamakamaliza muzikhala kuti no inuyo mwachonga muli ndi fomu imene mukuchonga kuti fajir ndachonga ndaswali akazi wanga aswali mwana wanga aswali amayi anga aswali agogo aswali Ho- swala yalandiridwa kapena sidalandiridwe zimenezo zili m'manja mwa allah koma inuyo muyimise swala muswali muyimise swala muswali muzichepese pamaso pa allah ndikumampemphaso allah kuti allah inuyo mukudziwa kuti ife ndiwofoka allah mukudziwa kuti ifeyo ndiwofoka tilandireni malingana ndikufoka naam sitingampembeze allah mmene alili timampembeza allah malingana ndi kuthekera kwa ife kumene allah watipatsa ndi kumene timampembeza nako allah kumtamanda allah sitingamtamande allah ndikukwaniritsa mmene zimafunikira kuti allah atamandidwe timamtamanda allah malingana ndi kuthekera kumene allah watipatsa kuti timtamande allah ndiye kuyimitsa swala kasanu pasiku msilamu aonetse kuti m'nyumba mwakemo swala zikumayimitsidwa mmenemo msilamu aonetse kuti ana ake akumaswali mukhale pomwepo kufikira pamene tizipitiriza ah, kufotokoza nsichi za chisilamu tikunena kuti nsichizo zilipo 5 ndiye mukawapeza ena amene mwina akumatulutsa chisilamu anthu anzawo kumachitira anzawo nsichi zimene adzitenga muwauze kuti mukulakwitsa nsichi za chipembedzo zilipo 5 musapunguze komanso uh, musache- mu- musaonjezere mulungu subhanahu wataala akudalitseni uh, tikuyankhula choncho pano pa fi taati llahi tahlul haya ndipo ngati muli ndi funso ndemanga kapena mwina sitinafotokoze bwino ndiye mumafuna kuti mutithandizire tawapezeni maadimini athu ndipo nkhani zanuzo zizagwiritsiridwa ntchito